wa ala b'a ka ko cogo dɔn jɛni bɛ aw la sa n'o bɛ juru don ne ala la juru donna hasanan min don cogo ka ɲi o kɔrɔ ye jɛni min ɲɛ ne ka fantanw ma o y'a ye o tuma na sisan ne bɛ min fɔ a ye i b'a yɔrɔ ye k'a dɔn dɛsɛbaatɔ dɛmɛni ye ala yɛrɛ yɛrɛ de ye i y'a ye ala y'a ala y'a bɔ fɛn bɛɛ la ka n'a yɛrɛ don mɔgɔ dɛsɛlenw na fo k'a yɛrɛ wele ye man yuqridullah jɛni bɛ juru don ala la y'a ye o tuma na ala mago bɛ dɛsɛbaatɔ ninnu na n'u tɔɲɔna a bɛ dimi siga t'a la fiyewu n'i bɛ ala ka diɲɛ ɲini hinɛ a ka jɔn na i b'a sɔrɔ o tuma na sisan ala yɛrɛ ana la aqulu bil hulul parce que o ye kafiriyakan ye mais n b'a dɔn ala bɛ a ka dɛsɛbaatɔw kɛrɛfɛ a b'u kɛrɛfɛ o tuma na ala ko man jɔnni kelen don jɔnni kelen don
n'o bɛ juru don ala la juru donna hasanan min ka ɲi ka juru donna ka sɔrɔ i m'a lebu ka taa fɛn di fantanw ma ka sɔrɔ i m'u kunna ta e m'u k'i ka jɔn ye ka nafolo bɔ k'a kɛ ka kɛlɛ dɛmɛ fi sabilillahi kafiriya ka tunu
na ne ala b'o tigi ka nafolo double double a tigilama ye adafan double doublelu la kasiratan ne ala de b'o hakɛ dɔn min ka ca kɔni jɛni bɛ juru don n na n b'a sar'i ye nka n b'a double hakɛ la min ka ca ɔ n'ala yɛrɛ ko min ka ca e tɛ se ka da f'o la bilen o dɔw ko k'u b'a yɛlɛmɛ ko fo siɲɛ kɛmɛ wolonwula ɛ siɲɛ kɛmɛ wolonwula o hadisaw bɛ yen kɛ mais n'ala ko n b'a double ala dɔrɔn de b'o da dɔn na
ala ala bɛ maa garisɛgɛ minɛ dɛrɛ a b'a yiriwa dɔ fana ye ɔ o tuma n'i y'a ye sa minnu garisɛgɛ minɛna ko ka juru don olu de la ɔ minnu a yiriwara minnu ye olu de kan k'a kɛ Alahu yaqbidu ala bɛ dɔ garisɛgɛ minɛ k'a kɔtɔrɔ a bɛ wurudi kɛ nasi bɛ d'a ma a b'i ko ka siritigɛlanw kɛ ka dɛsɛ foyi ti sɔrɔ nka yabsutu a b'a suuru dɔ kan k'a to dulɔmiyɔrɔ la jɛnɛyakɛyɔrɔ la ala ye kabako masa ye kosɛbɛ aa naamu wa ilayhi turjauna wa mɛɛn o mɛɛn a bɛɛ bɛna segin o ala kelen de ma alam tara mamadu i ma yeli kɛ wa
ka taa jamakulu ma
bani israɛlakaw la
musa kɔfɛ tuma min na n'u ko nabi ɲuman u ka nabi ɲuman dɔ ye
cili kɛ
anw ye ɲɛmɔgɔra an bɛ kɛlɛ kɛ o fɛ
ala ka diinɛ dɛmɛni na nabi ɲuman in k'u ma a y'a faamu cogo di
ni ala ko k'aw ka kɛlɛ kɛ
a kana na ban dɛ u ko ɛ mun bɛ don anw ma sa
ko anw tɛ kɛlɛ kɛ
ala ka diinɛ dɛmɛni na tiɲɛ yɛrɛ la
anw gɛnna ka bɔ an si sow kɔnɔ an woloden yɛrɛw olu gɛnna falamma kutiba alayhim alqitalu tuma min na ni kɛlɛ dira u ma tawallaw ee u y'u kɔ di illa qalilan fo n'a kɛra dɔɔnin ye minhum jamakulu in na wallahu i k'a dɔn ala ala dɔnniyalen don bizalimina tɔɲɔnikɛlaw la nin fana kɛra musa kɔfɛ a bɛɛ nin kuma kelen ye o nabi ɲuman eh, mɔgɔ naaninan musa kɔfɛ kama azunnu ye ayiwa o de ye samuwelu eh, eh, ye sa ale ka mɔgɔw nana a ma k'a fɔ a ala wele a ka yamaru d'a ma an ka kɛlɛ kɛ a ka diinɛ dɛmɛni na ale m'a f'u ye dɛ u yɛrɛ de nan'a fɔ parce que o kuma in mɔgɔ dɔw de nana bɛtil makidis ka na mɔgɔw faga k'u kɛ jɔn ye mm. mɔgɔ ninnu mɔgɔ belebele jamanjanw de don mm. comme musa ka mɔgɔw y'a fɔ cogo min na fihi kawumun jabarin mm. k'o mɔgɔw gɛn k'u bila tunga na u ko kira ma ala wele a ka kɛlɛ daga an ye an bɛ kɛlɛ kɛ k'an faso bɔ bolo ee a ko n ka mɔgɔw aw ye cogo di in kutiba alekumul kitaalu ni ala sɔnna ka kɛlɛ k'aw ma farida ye an la tukatilu a kana na ban dɛ n'a dun banna ala ala ka jugu dɛ n'i ye fɛn ɲini ala fɛ n'a y'a d'i ma n'i m'a k'a kɛcogo la a b'i halaki dɛ ɛ kalu ko wa ma lana na nukatila fi sabililahi wa kadi ukhrijna min diyarina wa abna'ina ɛ i bɛ nin fɔ tan cogo di ɛ k'an gɛn ka bɔ an faso la an filɛ tunga fɛ an n'an denw an bɛ dɛsɛ ka kɛlɛ kɛ mana u ye kuma fɔ fɔ kira in ye kira fana ye ala wele falama kutiba alehimil kital tawallaw tuma min na ala ko ko n sɔnna n ye kɛlɛ faridaya kan ee kɛlɛ wulila dɔrɔn jama fankelen bɛɛ murutira u bɛɛ murutira illa qalilan minhum fɔ maa dɔɔni i y'a ye mɔgɔ caman bɛ ala ko fɔ pɛrɛpɛrɛpɛrɛ an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan kan'a lamɛn dɛ n'a tigɛra ko a tɛ tugu an karamɔgɔ u si tɛ ye u si tɛ ye tarima faamu dɛ naam

fi sabilillahi o kumana o kɔrɔ de ye mɔgɔ bila an kun général d'an ma ko ko kayidu dɔ d'an ma dɛ ib'as lana malikan malikan o kɔrɔ tɛ i n'a fɔ masakɛ bila an kunna o n'a ɲɔgɔnna ko tɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ di an ma komi ala kira sallallahu alaihi wasallam ni kɛlɛ o kɛlɛ bi wuli a fɛ a bɛ kayidu dɔ nommé

qa'id ma'mur fangaba de b'a la e kira ko n y'i bila o kunna o kumana e ka valeur tɛ yen bilen ne de ta bɛ yen i y'a faamu o kumana u y'o de ɲini u ka nabi ɲuman fɛ ko ib'as lana malikan ko mɔgɔ ci an ma général dɔ nommé ka bila an kunna kuma in y'o yɔrɔ de ye

eh, n'an ko i ka kɛlɛ ɲɛmaa d'an ma taa nin ta ko i b'o bila an kunna cogo di y'a sa a kɛra n'a fɔ kira ye denmisɛnnin min nommé mɔgɔ ninnu kunna mais olu t'a fɔ mun ye nin bila an kun hmm. parce que olu bɛ kira in dɔn mais ni kira ye min bila olu kunna olu b'o de ka kiyada jukɔrɔ o kumana sisan nin bilala ninnu kunna ko ala ko n ka nin bila a kun o ko ko hmm, anna yakunu lahul mulku alayna ɛ nin b'an mara cogo di an tɛ sɔn na k'a sɔrɔ anw tigitigi anw de ka kan ni ɲɛmaaya ye minhu ka tɛmɛ i ka mɔgɔ fɔlen kan ni tɔluta don hali ala ma dili kɛ maa min ma nafolo la tama tɛ maa min kun an bɛ taa tugu o kɔ cogo di ɛ maa nin bɛ se k'anw mara cogo di hali ni dɔwɛrɛ tɛ n'a sɔrɔla ko hali wari b'a kun maa bɛ se k'a fɔ a waritigi don mais tama t'a kun wa a man kusa anw ye nin tɛ bila anw ɲɛ qala u ka nabi ɲuman k'u ma a k'a dɔn ala kɔni istafahu ala de y'a sugandi aw kɔni sanfɛ wa ala y'a jidi fana bastatan yiriwala dɔnni na ala ye dɔnni d'a ma o tɛ aw la wa ala ye jɔcogo d'a ma o tɛ aw la a ka bon a ye a ka jan ye wa a bɛ min dɔn a t'a dɔn o kumana kɛlɛ tɔgɔ la bonya ni janya bɛ baara kɛ n'o tɛ bonya ni janya tɛ baara kɛ yɔrɔ si ni fanga tɛ a la e tari ma faamu parce que na a ye n'a ta aa e k'a dɔn min ka bon min ye o bɛ ko dɔ kɛ o yɔrɔ in na ni bonya fugaro tɛ o bɛ ko dɔ kɛ dɛ o tuma na kuma kɔrɔ de ye kɛlɛyɔrɔ la cɛbaw olu olu bɛ recommandé ye. ayiwa baara de kama ko ten ko hali n'u bɛ zandaramu ta k'u bɛ cɛbaw de ta cɛ kɔlenw o tuma na sa a ko ko ala ye dɔnni min d'a ma o tɛ aw la wa o kɔ tɛmɛnen kɔ ala ye a bila aw ɲɛ farikolo bonya ni janya na wallahu ala ala b'a ka fanga di maa ma mɔgɔ o mɔgɔ yasha n'o ye ala diya fantanya ni setigi ko tɛ naamu ala ala de ye yiriwatigi ye alimun ala bɛ ko ɲɛdɔn maa min ka kan ni ɲɛmaaya ye ala b'o tigi dɔn dɛ naamu

asaru kɔrɔw nɔ kɔrɔw b'a kɔnɔ musa somɔgɔw ka fɛn kɔrɔw la ani haruna ka fɛn kɔrɔw mɛlɛkɛw bɛ wagande ɲu n'o kɛra kɔni a bɛ o kɔni na ne kalenna ayatan dalilu la cɛ ka masaya la lakum aw y'a ka jɛn n'a ye n'aw kɛra muminina ko a dalen bɛ ala la o tuma na a nana ni dalilu ye a ko u ka nabi ɲuman k'u ma a ka masaya taamasiyɛn nani bɛna kɛ aw ma ni kɛsu ye kɛsu dɔ bɛ na a yɛrɛ b'a ye kabanɔgɔ la kɛsu bɛ kan ka na hakilisigi bɛ kɛsu in kɔnɔ ka bɔ aw ma yɔrɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ nɔw b'a kɔnɔ musa n'a somɔgɔw ye min to ani haruna n'a somɔgɔw ye min to o kɔrɔ ye ko min tun b'a kɔnɔ musa ka samara sen fila k'o tun b'a kɔnɔ an'a ka bere an'a ka jalamugu ani haruna yɛrɛ ka jalamugu k'o tun b'a kɔnɔ ɔ fɛn caman tun b'a kɔnɔ ko tawureta fana tun b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ wagande in kɔnɔ ɔ ko o bɛ na ni cɛ tɔgɔ ye mana o b'a yira ko ala de ko a ka jɛn n'a ye nin ka bila a kun naam tahamiluhul malaika mɛlɛkɛw de b'a ɲu koyi a la ayatun lakum a n'a bɛ dalilu ɲini o ye dalilu da kɔni ye a bolo in kuntum mu'minina n'a dan bɛ ala yɛrɛ la naam falamma fasala tɔɔlutu. ɔ o tuma na sa u ko ko an bɛ sɔn o ma ko n'o kɔni kɛra n'an ɲɛ dara o kan an bɛ sɔn tuma na sɔgɔmada joona fɛ dugu bɛɛ bɔra ka na dugu so kɔnɔ u nana u jɔ sɔɔni u ɲɛ bɛ kabanɔgɔ la u nana yenge kɛsu bɛ ka ka na a bɛ ka ka na u ɲɛ t'a la maa si bolo fo ka na kɛsu sigi u cɛ la. nabi ɲuman k'u ma k'u k'a dayɛlɛ u y'a dayɛlɛ tawurata b'a kɔnɔ musa ka bere b'a kɔnɔ a ka jalamugu b'a kɔnɔ a ka samara fila b'a kɔnɔ ani harun tɔluta ja b'a kan tafsiri dɔw ko ko tɔluta foto b'a kan dɔw ko tɔluta tɔgɔ sɛbɛnnen don a kan u y'o ye min kɛ maa kunnandiw ko ko an jɛna ni tɔluta bilali ye an kun mais jama fan dɔ bɛ yen olu ko ko tɔluta kɔni t'olu mara abada ɔ minnu ko tɔluta t'olu mara olu bɔra a la minnu jɛna n'a ka mara ye o tuma na sisan kira in nabi ɲuman in ye kɛlɛ labɛn ka tɔluta bila kɛlɛ ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka sira d'u ma k'u ka taa kɛlɛ kɛ o tuma na kuranɛ ko sisan falamma a ko tuma min na

hmm. o tuma na olu fana ye u ka dabali kɛ k'a kɛ ji la jiri dɔ don tafsiri dɔ y'a fɔ cogo min na a bɛ cɔngɔ k'a daji ji bɛ boli ka taa tan yɔrɔ min na a bɛ taa bila ji boli yɔrɔ kɔfɛ ji bɛ boli a kan ni maa o maa y'a min i bɛ su de i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye a fɔ cogo ka ca quoi tafsiri caman caman bɛɛ y'i ta fɔ nin jiko in na o tuma na o de kira in y'o ɲɛ dɔn k'o ɲɛfɔ talutu ye k'u k'u kɔlɔsi ji in na ko ji maamul a baaralen don a k'a f'u ka mɔgɔw ye u kana min ɔ nka minnɔgɔ fana degré dɔ b'a la n'a y'o sɔrɔ i la a bɛ kɛlɛ tiɲɛ o tuma na ko jɛn kɛra n'a ye k'u kana ji min dɛ ko fo mɔgɔ min da kɛra dɔrɔn na n ka sanfɛla soli ko kelen kɛ k'o min pour que minnɔgɔ kana sɔn tigɛ mais u kana min n'i labɔra a la dɔrɔn i tɛ se ka fɛn kɛ ɔ y'a ye o de la ko ko ala bɛna aw jarabi bi naharin ni kɔ dɔ ye faman shariba minhu ni maa min sɔnna k'i kɔnɔbara sɛbɛkɔrɔ fa ji in na o t'an dɔ ye dɛ sabu i tɛna se ka kɛlɛ kɛ ɔ nka ni maa min jɛna ji in kɔ dun o y'an dɔ ye sabu an da kun o b'an dɛmɛ na illa man fɔ mɔgɔ min sa ikhtarafa ghurfatan fɔ ni maa min y'i bolo soliko kelen kɛ ten n'a bolo ye k'o min naam fasharibu minhu fasharibu u ma kira ka kuma mɛn u y'u kɔnɔbara fa ji la ye minhum fɔ maa dɔɔni i y'a ye

tɔ nin min n'olu ta danna soliko kelen ma walima minnu jɛn'a kɔ olu dama de ye ba tigɛ olu ye ba tigɛ ka n'a sɔrɔ jaluta tɔlutu de bɛna jalutu kɛlɛ o tuma na tɔluta n'a ka mɔgɔw yɛlɛnna tindi kan u nana jaluta n'a ka jama sɔrɔ i b'a fɔ n dɔn aa mɔgɔ dɔɔni min b'ale bolo olu siranna ɛ u ko ko an tɛ se ninnu na bi koyi Hmm. anw ka mɔgɔw ye ji min anw minnu ma ji min anw ka dɔgɔ an tɛ se ninnu na hmm. na qala allazina mɔgɔw ko minnu dalen b'a la k'a fɔ olu ko olu bɛna ala sɔrɔ lahara yen ko jamakulu fitininin joli don n'o sera jamakulu belebele la ni ala ka diɲɛ o ka ca i y'a ye nin ye muharibunaw de ye mhm. a fɔra ko lahara don mizani tɛ turu minnu ye olu t'a dɔn lahara ko kɛra cogo min mhm. don min na kira kamanaganna ghazwatu badru don mhm. n'a bɛ fɛ ka madinɛkaw fara a ka kɛlɛ la mais layidu t'a n'u cɛ parce que a ma layi madinɛkaw ye baya kɛ kira ye kisi nɛɛma b'a ma nka u ma layidu t'a ye ko n'i nana an fɛ an bɛ wuli ka far'i ka ka kuresiw kɛlɛ la o ma far'u cɛ o t'u ka baya kɔnɔ tuma min na kira mago jɔr'u la n'a bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ a kamanaganna a kumana ni silamɛw ye makanka ninnu kumana ɛ olu ko ko kira anw y'an faso bila k'an musow to yen k'an denw to yen ka jɛn an fa n'an baw ka tugu e kɔ ka na madinɛ e bɛ mun jɔrɔ anw na n'i ko min anw n'a kun jɔ ɛ a ko hali bi mɔgɔw a ye n bilasira madinakaw bɛ yen makankaw bɛ yen kira bɛ ka ko a ye n bilasira ashiru alayya makankaw ko ko bon ni kɛlɛ kɔni don anw tɛ maa ye fiyewu min bɛ to kɔ an ye baya min k'i ye saya b'a la i nɔfɛ an tɛ segin an k'an jija wa ni kɛlɛ kɔni don an b'i nɔfɛ de kira tilala o y'a ka kuma fɔ k'i sigi min kɛ kira ko ya qawm ashiru ale a ye a ye n bilasira mais a kan bɛ madinɛkaw de ma o sinon makankaw tilala o makanka wɛrɛ ye kuma ta o kumana o kumana o y'i sigi a ko heyi mɔgɔ hali bi a ye n bilasira dɛ parce que ale tɛ se k'a fɔ madinɛkaw ma kuma filɛ parce que madinɛkaw fɛ a ka gɛlɛn kojugu e dunanama nana walidugu de la duguladenw y'i kusa y'u ye i n'i ka mɔgɔw mais n'i kɛra sababu ye o nɔgɔnin fɛ ka tila k'o dugu di fagali ma i ka sigi bɛ gɛlɛya o tuma na sisan ale tɛ se k'a fɔ madinɛkaw ma an ka taa kɛlɛ kɛ fo madinɛkaw yɛrɛ de k'a fɔ an bɛ kɛlɛ kɛ a gɛlɛyara dɛ o yɔrɔ la madinɛkaw ka cɛ dɔ wulila awɔ saad bun muaz ɛ a ko a b'i n'a fɔ e kan b'anw de ma kira ko ee a ko cɛ t'anw na yan min bɛ segin a kɔfɛ ale ye bɛɛ engagé kɛlɛ tun man di madinaka si ye a tun man d'u ye u ti fɛ k'a kɛ mais ale kelen a ye madinaka bɛɛ engagé a ko cɛ ti yan min bɛ segin kɔfɛ kabini o kɛra o mɔgɔ kelen ye madinaka bɛɛ don u ka ɲɛmɔgɔ don ɔ n'i y'an don ka ban an kɔni bɛ don sa o a bɛ fɔ olu de ma muharidunnaw lahara mijan tɛ turu olu ye ayi olu t'a dɔn lahara ko kɛra cogo o cogo karima fɔ muharidunnaw de ye silamɛya bɛna saliya mɔgɔ minnu ye nɛgɛyɔlɔkɔ kara la k'a sama o de ye muharidunna ye ko mana gɛlɛya ni silamɛw jigi bɛna tigɛ min bɛ fanga d'u ma k'u lasu k'u bila baara la lahara mijan tɛ turu olu ye fiyewu u t'a dɔn fiyewu lahara ko bɛ kɛ cogo min u bɛ tila ka ɲininkali de kɛ ko a kɛra cogo di ko lahara ko ee ko e t'o kalama e bɛɛ bɛna sa kɛnɛ kan yen ko ee anw t'a kalama a t'a a ma k'an ɲɛna o ɔ o tuma na i ye muharidunna dɔ ye. jaluta ka mɔgɔw talutu ka mɔgɔw ko ko an tɛ se ninnu na a k'u ma a kana nin fɔ dɛ aw b'a kalama jamakulu fitinin ni joli joli don n'o ye jamakuluba ta tiɲɛ ni ala ka diɲɛ ye aw bɛ ala ko dɔn ça fait mɔgɔw fari fagalen a tasuma d'u la nin de bɛ wele ko muharidunnaw ala k'an y'o la ee nin ka di koyi walahi nin ye nin bɛ nin ye ala ka jeli de ye walahi mɔgɔ ka jeli i b'a fɛ cogo min na nin ala ka jeli de ka pɛrɛn ka ala nisɔndiya ala ka diinɛ a bɛna kari yɔrɔ min na k'a tugu naam e ninnu ye cɛw ye dɛ parce que ninnu ti sɔrɔ quoi n'i ye diinɛ tiɲɛtɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ninnu ma sɔrɔ u ma lamɛn tɛ dɛ cɛw de don n'u kumana u bɛ lamɛn ayi i bɛ far'u kan ka sa o walima i ka se mais u t'i sɔrɔ naam
ala a ko a ye sabali dɛ ala bɛ sabalibaaw fɛ yan tɛ siran yɔrɔ ye a ye da la ala b'an fɛ yan ale de bɛ ka ka nin bɛɛ fɔ naam

e ka kɛlɛ ɲɛ anw bolo e ka anw fanga se kafirina kafiri jama na sabit akdamana bi mana i ka kɛlɛ ɲɛ an bolo sen tɛ se ka sabati ni kɛlɛ tiɲɛna i y'a faamu mana sabit akdamana anw sen sabati o kɔrɔ ye kɛlɛ ɲɛ an bolo kana sɔn an ka boli kana sɔn an ka siran parce que ni cɛ siranna sen bɛ yɛrɛyɛrɛ sen tɛ se ka sabati bilen ɔ mais ni i hala i hakili sigilen don ko ne bɛ se aa sen tɛ yɛrɛyɛrɛ o tumana sen bɛ jɔ de ka kan o tumana ala k'an senw jɔ ɔ y'a ye sa o tumana ala an sen jɔ wansurna alal kawmil kafirina e k'an se kafiriw la o ye kɛlɛ wulila fahazamuhum tɔluta ka mɔgɔw u ye jaluta ka mɔgɔw kari ni ala ka diɲɛ u n'u caya o caya u adadu b'u doubler k'u tripler siɲɛ caman dɛ a kisa ka jan kojugu tan tɛ an karamɔgɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ ee tɔlutu ka mɔgɔw sera fahazamuhum u y'u kari yarabi an juguw ala m'u kari la ala m'u kari la bi iznillahi ni ala ka diɲɛ ye o tumana kuranɛ ko tɛ fɔ

ala ye dawuda dɔnniya ka minɛ fɛn na yashau min ye ala diya n'o ye a bɛ fini minnu la ka don mɔgɔw kan na
ça fait ninnu taara kɛlɛ kɛ dawudu de ye dawudu tɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ la bal a ye mɔgɔw de bila ka taa kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ dɛmɛni nɔfɛ dɔw ko la ko jaluti k'o yɛrɛ de ye dawudu ye mais talutu k'o de ye dawudu ye mais hakika kan tafsiriw b'a walawala ye cogo min na u ti mɔgɔ kelen ye ale tun bɛ baara kɛ dawudu de ka mara kɔnɔ naam walawla daf'u llahi nnasa walawla a ko n'a ma kɛ
dafulahi ala ka ɲɔni nasa ala ka mɔgɔ dɔ ɲɔni
badahum ka dɔ kɛ bibaadin ka dɔ ɲɔni n'o ma kɛ ne ala kalen lafasadati lardu dugumakolo tun bɛ tiɲɛ ni tiɲɛnikɛlaw wulila ɲanikɛlaw bɛ wuli k'u dasi ni cɛni mankan bɔra ɲani b'a mankan yɛlɛ a sanfɛ ko n'o kun tɛ ko y'a sɔrɔ diɲɛ wulila y'a sɔrɔ dugukolo cira a mɛnna nka i k'a dɔn ala kusamandiyaba tigi ye ala ye alal alami n'a ka danfɛnw kan a bɛ hɛrɛ bɛɛ de k'u ye nk'u t'a dɔn

tilika
rusulu nin kira kofɔlen ninnu ye ne ala ye dɔ kusaya ne ye kusayali kɛ badahum dɔw la
dɔw kan n ye kira dɔ kusaya dɔ ye ne de ye kiraw dan n y'u ci nka n ye kira dɔ kusaya dɔ ye o tuma na mɔgɔw ka kusa ɲɔgɔn fo ka diɲɛ wuli na mɔgɔ bɛ kira ninnu na
min kumana ala fɛ da ni tulo

umamu kiraw kɔfɛ mandenw de kɛlɛla ninnu ko aw bɛ min kan nin fililen don ninnu ko abada anw de ta ye tiɲɛ mais ala ko dɔw tora u ka limaniya kan komi maa b'u la u kafiriyalen don naam n'a kun ye ala diya dun makitatalu olu kun tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ sabu n kun bɛ tiɲɛ dɛmɛ ni min banna n b'o ni tigɛ nka ne ala t'a kɛ ten dɛ walakinila ne ala ka ko kɛ cogo ne bɛ fɛn de kɛ yuridu n bɛ min laɲini
aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ ala la ee a ye sarakati bɔ kabini fɛn na ne ala y'aw garisɛgɛ o nafolo minnu na ka kɔn don ɲɛ yanni don dɔ ka na aw sɔrɔ aa sanni feere tɛ kɛ don min na o don in na wala kulatun teriya tɛ mago ɲɛ don min na wa soronali don tɛ yen fo n'a kɛra ni ala ye soronali di mɔgɔ min ma o don kafiriw olu tigitigi zalimuna olu de ye tɔɲɔnikɛlaw ye kafiri de ye tɔɲɔnikɛla ye hmm? n'a fɔra i ma i kɛra tɔɲɔnikɛla ye hmm. ala ko ko kafiri de ye tɔɲɔnikɛla ye hmm. tɔɲɔli man ɲi dɛ naam ala
ma wɛrɛ kɔni tɛ yen ila huwa fo n'a kɛra ala in ye masa in ye masa ɲɛnɛma ye alkayyumu masa in jɔlen bɛ n'a ka jɔnw ye
jingɔn tɛ ala minɛ

jɛni kelen don k'o bɛ se ka soronali don kɛ ala yɔrɔ ye
ila fo n'o ka soronali kɛra bi'izinihi ni ala yɛrɛ ka diɲɛ ye parce que ala ko a bɛ soronali don di karamɔgɔw ma a b'a di kiraw ma a b'a di salihinaw ma o tuma na maa tɛ se ka soronali don fo ala ye soronali di mɔgɔ ma k'o k'a don naam yalamu ala bɛ fɛn dɔn
min bɛ jɔnw bolo ɲɛfɛ diɲɛ na yan i ka ko bɛna laban cogo min na ala ɲɛ b'a la ala ɲɛ bɛ fɛn na khalfahum i ka ko bɛ taa laban ale bolo lahara cogo min na ala ɲɛ b'a la b'a dɔn
nka adamadenw tɛ foyi dɔn foyi ni na ala ka dɔnniya kɔni na
fo n'a kɛra dɛ ni dɔnniya ye sha'a n'o ye ala ja a bɛ ka k'o de di recherche scientifique ma an taara kabakolo la an taara kalo la an taara tile la an bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ a bɛɛ ye tiɲɛ a bɛɛ ye tiɲɛ ye mais mun b'a tiɲɛtigiya e bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ kunun y'a fɔ e ye yan fɛɛ mɔgɔ ka bonya bi dɔn i ka denw n'i ka baarakɛlaw de la a o tuma na k'a fɔ ala ka bon ala tɔ ye ala ye kaharu kelen de ye o bi dɔn de a ye jɔn minnu da olu ka faamu danyɔrɔ plus adamaden bɛ koba kɛ plus o bɛ ala bonya de jira a o tuma na amɛrikɛnw sera yɔrɔ min na japonɛw sera yɔrɔ min na chinois rusiw sera yɔrɔ min na bi kabakobaw don mais a kabako tɛ an segin ka jɔn ala ka foyi la ko an bɛ da jɔn ka fɛn na la a bɛ ala de bonya an bolo ko i ka hakili dennin tigi sera ka nin kɛ ja se bɛɛ b'e ye de tari i m'a faamu mana o de wala yuhituna bi shay'in min ilmihi adamadenw ti foyi dɔn ala ka dɔnni na illa bima sha'a fo ni min dɔnni ye ala ja k'o d'u ma mana ni tuma min na ni min dɔnni ye ala ja a b'o d'u ma o découvert bɛ kɛ n'o kɛra dɔrɔn ee dɔnni dɔnni bɛ ka taa ɲɛ oui c'est vrai dɔnni bɛ ka taa ɲɛfɛ kɛ parce que anw tile anw ka mɔgɔw ka faamu ni kira tile ka mɔgɔw ka faamu tɛ kelen ye disons plus ni dɔnni bɛ tatawuru adamadenya fana hakili ni faamu bɛ tatawuru o tuma na fo kufuw ni kufuw de ka ɲɔgɔn kunbɛn ni kabako dɔ nana kafiriw bolo fo ala ka kabako dɔ di muminw ma u b'a mara yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min c'est comme ça wa a mɛɛn o mɛɛn don dɔ la silamɛ yɛrɛ u bɛ taa kalo la u bɛ taa tile la u bɛ taa kabakolo la ok ɛ ala m'a bali wa ala ko ne ye fɛn o fɛn da dugumakolo ni kabakolo la n y'a bɛɛ da aw de kama ka aya laban kɛ ko jami'an minhu bɛɛ ma fi samawati wa ma fi l'ardi jami'an minhu a bɛɛ de ko don tile wo kalo wo dolo wo c'est à dire ni se ma kɛ min ma fɔlɔ se ma k'o de ma mais tagalen ɲɛ se bɛna k'a ma ayi a bɛɛ a bɛɛ bɛna sɔrɔ ala ko a bɛɛ de b'a la a bɛɛ a bɛɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ fana ɔ ni min don sera silamɛw ka kan k'a dɔn u ka kuranɛ y'a fɔ k'a bɛ na ɔ u bɛ taa bala an na cogo di la an kɔni b'u kɔnɔ de hali n'u nana ni kalo fan dɔ ye ka na o jira an na ka tila ka taa monter a nɔ na anw b'a fɔ tiɲɛ de don parce que ala ko a bɛɛ y'an ta ye a bɛɛ karabalen b'anw de ye ɔ ni min y'a c'est à dire a baara kɛ cogo dɔn o bɛ baara kɛ n'a ye ala ka hakili ɲuman d'a ma wasiya wasiya kursiyu sama wasiya yiriwali kɛra kursiyu ala sigi sigi sɛzi in na asamawati sa kaba la a bonyana n'o ye wal arda dugumakolo yɛrɛ la bonyana n'o ye wala yawudu wasiya kursiyu samawati wal ard ala ka se bonyana kabakolo ye ani dugumakolo ye a kɔrɔ ye ala ka se ye kabakolo ni dugumakolo koori mais ala sigiyɔrɔ ko tɛ ɛ kurusi ye kunna ibara de don k'a jira i la dɔrɔn kinaya don ani seyi i ka se k'i hakili don yɔrɔ sɔrɔ mais masa ka bon k'a sigilen bɛ yɔrɔ dɔ la ala ka bon o ma parce que ala tun bɛ yen ka sɔrɔ yɔrɔw tɛ yen ale de ye yɔrɔw bila yen ɔ n'i ko ala bɛ nin yɔrɔ in na o tuma na yanni yɔrɔw ka da a tun bɛ min o tuma na ala tɛ yɔrɔ la mais e ka hakɛ hakɛ la yɔrɔ dɔ bɛ se ka fɔ e ye n'o ye ima k'a ye sanfɛ walima duguma parce que kira delila ka muso dɔ ɲininka ko tari e bɛ ala dɔn wa muso ko ɔhɔ ko e bɛ ala dɔn wa muso ko ko ala bɛ min muso y'a bolo kɔrɔta a bɛ sa kira ko ko walahi a limaniyara bɔn kuma kɔrɔ de y'o ye parce que n'a ye ala yira ko a bɛ sanfɛ bɛn bɛ k'a kan kɛ ko a bɛ sanfɛ mais ka sɔrɔ kira ka hadisaw bɛ yen kira ko walahi ni aw silamɛw dɔ ra kelen ye dugumakolo sɔgɔ ka jigin n'a ma jiginni dabila a bɛ taa ala sɔrɔ yen n'aw dɔ ye dugukolo sɔgɔ ka jigin n'a ma jiginni dabila a bɛ taa ala sɔrɔ o tuma na yɔrɔ tɛ ala la mais ala yɛrɛ ye yɔrɔ min fɔ ko n'i b'ale ɲini ko i ka muminiw dusukun lajɛ ko ale sigiyɔrɔ bi yen ala bɛ muminiw dusukun de la a bɛ sɔrɔ yen mana kurusi ninnu mina dɔrɔn e e ɲɔgɔnna ka faamu de voilà naam wala yauduhu wala yauduhu a ti gɛlɛya ala ma kabakolo ni dugumakolo kɔlɔsili la ni ala bɛ kabakolo ni dugumakolo kɔlɔsi 24 sur 24 a ti n degun fiyewu ka kabakolo ni dugumakolo kɔlɔsi hali ji kana toni dugumakolo kan o tɛ ne ala tɔɔrɔ o tɛ gɛlɛya ma la yauduhu bi maana la yasqil alayhi o tɛ gɛlɛya ala kan fiyewu wahuwa ala tigitigi ala de ye masa kɔrɔtalen ye alazimu masa in ka bon fi dini maa ti jagoya ka kɛ silamɛ ayi jagoya ti kɛ ka don diinɛ na dɛ la ikraha fi dini maa ti jagoya ka don diinɛ na tiɲɛ yɛrɛ don tabayyana rushudu kanda bangena o minal ghayyi ka bɔ fili la ka ban a fɔra cɛnin wo jɛnɛya dabila a wulibali fɔra i ye sa dɛ o tuma na jɛnɛya kɛli n'a kɛbaliya o walanwalala ka ban maa tɛ se k'e diyagoya ka don a la nka n'i dara ala la e yɛrɛ de b'i ka choix kɛ sa qad tabayyana rushudu minal ghayyi tiɲɛ ni nkalon bɔra ɲɔgɔn na mɔgɔ min sa ne kafiriyara ni sitanɛ n'a ka baaraw ye ka da ala kelen na tiɲɛ don aa o ye bolo minɛ yɔrɔ sɔrɔ dɛrɛ o ye jurukisɛ minɛ ɛliwusuka juru min ti tigɛ tigɛli yɛrɛ t'o ma fiyewu maa o maa dara ala la ko ma kelen don ka ban sɛtanɛ na ka ala minɛ i ye juru sɔrɔ tigɛli tɛ juru min na fiyewu na ala tigitigi ala tulo bɛ jɔn ka welekan na alimun a bɛ jɔn cogoya dɔn ala ala ye mɔgɔw dɛmɛbaa ye mɔgɔ minnu limaniyara ala b'olu dɛmɛ

Mori de e ma yeli kɛ wa ka taa mɔgɔ ma haja min ye ibrahima dakolo ja a ka ala la min ye ibrahima sɔsɔ ni ibrahima ko ala bɛ tan wa ibrahima ka bɔ yen k' ale yɛrɛ bɛ tan mana parce que ale k' a ye ala ye n'o ye namurudu ye ala ko ala tɛ ibrahima ko namurudu e tɛ ala ye ni ibrahima ye dalilu o dalilu fɔ a bɛ na ni dɔwɛrɛ ye k' a b'o kɔ ka tuma na mm. ala ko e ma cɛ in ye de wa elezi haja ibrahima min ye ibrahima samanzama k'a sɔsɔ a ma na mm. ale ka sɔsɔli ibrahima ma na ko dɔrɔn ala ye fanganin d'a ma an atahul muluka ko ala ye fanga d'a ma mm. Ezi tuma min na ibrahim ibrahima ko rabbiya ne ma ne ma de ye masa ye masa min bɛ ɲɛnamayali kɛ yumitu wa a bɛ fagali fana kɛ namurudu e tɛ ala ye ala ye fanganin de d'i ma wa a bɛ ban ne ma ye ala de ye ala min bɛ mɔgɔw ɲɛnamaya ɲɛnamaya kɔfɛ a bɛ tila k'i faa naamu ɛ namurudu ko
ne namurudu ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲɛnamaya wa umitu n bɛ mɔgɔ faa ɛ n'o dama don e ka ala bɛ min kɛ e y'a sɔrɔ ne b'o kɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye yamaru di kasoladen fila bɛ yen u fila bɛɛ condamnénen don k'u bɛ faga a ko a ye taa nin kasoladen fila bɔ ka na u nana n'o ye a ye kaso ɲɛmɔgɔ ɲininka ko ninnu ka kiti ye jumɛn kaso ɲɛmɔgɔ ko ninnu fila bɛɛ bɛ faa bi a ko nin fila bɛɛ bɛ faa bi a ko a ko n ye kelen ɲɛnamaya a y'o bila a ka taa a ka so a ye nin faa a ko ibrahima a bɛ di n ye maa ɲɛ n ye maa ɲɛnamaya n ye maa faa n'e ka ala bɛ ɲɛnamaya ka faali kɛ ne yɛrɛ y'a kɛ naamu ibrahima ko i k'a dɔn ala ala bɛ na ni tile ye ka bɔ kɔrɔnyanfan fɛ
sini ta e k'o bɔ tilebin fɛ ka na pour que a k'a dɔn yɛrɛ ala ye a ye ɲɔgɔn a ka ɲɔgɔn sɔsɔ dɔɔni ala bi bɔ n'a ye kɔrɔn fɛ don o don tile bi bɔ kɔrɔn fɛ namuruzu e ka sini ta bɔ yan fɛ pour que an ka da a la ko i yɛrɛ u bɛɛ n'o ka e a ko dugu jɛli de ka gɛlɛn dugujɛ surunyana minkɛ dugu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ dugu sokɔfɛ ka ko tile bɔ tilebin fɛ bɛɛ bɛ ka ka tile bin lajɛ ee sɔɔni tile bɔra kɔrɔn.
naamu na tuma min na n'o kɛra sa fabuhita lazi kaf mɔgɔ mawuna kafara mɔgɔ min kafiriyara kafiri mawuna a jatigɛra minkɛ a hakili can malola fabuhita tahayara ni mɔgɔ min jatigɛra i malola jama cɛ ra o de ye buhutu ye fabuhita lazi kafara moriw bɛ nin yɔrɔ in dɔn inna alaha a ka ɲi waati koronnen don an na tila ka s'a ma an bɛ s'a ma kɔfɛ walahu i k'a dɔn ala zalimina ala tɛ tɔɲɔnikɛ jama si dɛmɛ k'a b'i kanda abada

firilen don bayitilimaqdisi ko don cɛ dɔ tɛmɛna bayitilimaqdisi la a yɛlɛnnen b'a ka falini kan ɔ o tuma na a ka minɛn b'a bolo jiridenw b'a kɔnɔ ɔ u b'a fɔ ko huwa uzeir k'o de ye uzeir ye sa ko a n'a ka falini sera bayitilimaqdisi dugu bɛɛ cilen don i n'a fɔ a sera harabu de ma quoi an b'a fɔ ko tomo o tuma na ale ye tomo in filɛ ale ko k'a filɛ ko a fɔra ko n'an sara ko lahara mana se ko an bɛ tila ka kunun ɛ ko u bɛ a ma sa ma de ko ninnu kɔni wuli cogo jumɛn bɛ nin dugu in na bilen naam a ko anna yuhyi hazihi lahu anna cogo jumɛn don sa ko ɲɛnɛmayali bɛ kɛ hazihi nin dugu firilen in na ala b'o kɛ cogo di ba'da mawtiha a mɔgɔ bɛɛ salen kɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ ale y'o fɔ a bɛ ka kabakoya ko nin dugu in mɔgɔw bɛ wuli cogo di kun k'a fɔra lahara bi se ko nin tɛ tiɲɛ o yɔrɔ bɛɛ fa amatahu lahu ala y'ale yɛrɛ ni minɛ ye a ye san kɛmɛ bɔɲɔgɔnko kɛ ten saya in kɔfɛ
ala nan'a kunun

ɛɛ jiriden dɔ b'a fɛ a tɔgɔ ko toro toro de bɔlen bɛ ka k'a ka salatu in kɔnɔ naam ko o tuma na ko ala ko e k'i ka dumuni lajɛ bani a ye toroden ninnu lajɛ sa washarabika ani ka miniji in lam yatasanna lam yatasannaha a sɔrɔla a ma yɛlɛmɛ abada toroden ye san kɛmɛ kɛ a bilala seginin kɔnɔ cogo min na a b'a cogo la segi kɔnɔ a ma mɔ ka toli a kulɛri ma yɛlɛma rɛzɛnji bɔlen tun b'a fɛ buteli kɔnɔ daduruni o y'a sɔrɔ buteli ko tɛ yen dagaduruni de ye jikɛlaw ye ala ko ko a k'a lajɛ a y'a lajɛ a y'a sɔrɔ a kasa dafalen don a la a ja b'a cogo la a ma yɛlɛma lam yatasanna bi maana a ma toli a ma yɛlɛma naam wanzur i ka filɛli kɛ ka t'i ka yɛlɛnkan falinin ma a y'a ye fali salen don k'a kolo bɛɛ jɛnsɛn a ye fali kolo bɛɛ yɛrɛkɛlen ye o yɔrɔ bɛɛ ala ye ɲɛnamaya don fali la kelen kelen kelen kelen a ɲɛ b'a fɛn bɛɛ faratɔ la ɲɔgɔn na fali wulila k'i jɔ ka kulo naam walinajaalaka an y'a dabɔ a kama ko an na e kɛ ayatan kabako ye k'a fɔ ni ala bɛ su ɲɛnamaya linnaasi ayi wali naasi an na e yɛrɛ kɛ kabako ye i yɛrɛ ye

nasuju n'i ye jirikolo dan dugumakolo la ka ji k'a kan n'i ma sɛgɛn a filɛli la dɛ a bɛna kunni bɔ o de ye nasuju ye o tuma na o kɔrɔ ye ne ala bɛ ɲɛnɛmaya don a la cogo min keifa nunsizuha bi maana nuhuyiha ne ala b'a ɲɛnɛmaya cogo min na segin Naksuha ne ala bɛna kolo ninnu fɛɛrɛbɔ o kɔrɔ ye k'u datugu sogobu la
falamma tabayyana lahu i y'a dɔn fali ta kɛra a ɲɛana ɔ fali ta kɛlen a ɲɛana sa falamma ko tuma min na
ni a bangena cɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la
a ko a'lamu ne bɛ seereya
k'a fɔ ala ko ko bɛɛ kɛ kadirun ala bɛ se a ko ne bɛ kɛ ala seere ye k'a fɔ ala bɛ se fɛn bɛɛ la na
kana ɲinɛ
tuma min na ibrahima y'a fɔ ya ne ma yirali kɛ ne ibrahima na i bɛ suw kunu cogo min na ala ko ibrahima i ma da ne ala ka fanga na hali bi ibrahima ko ne dalen b'i la nka sa nin kɛkun de ye tari dɔ na fara ne dusukun ka danaya ni sabatili kan ala ko e ka kɔnɔ naani minɛ tan fasuruhunna ilayika i k'olu minɛ i bolo i k'olu gɛrɛ i la suruhunna bi maana wa dummihunna olu minɛ ko e ka kɔnɔ naani minɛ ka na i yɔrɔ la naam summa segi ija'al ala kulli jabalin kulu kelen o kulu kelen kan ija'al e ka bilali kɛ ala kulli jabalin kulu kelen kelen bɛɛ kan minhunna kɔnɔ ninnu na juz'an fan dɔ la summa segi ud'uhunna i k'u wele yatinaka u bɛ n'i ma sayan u ɲɛnama bi taama wa'lam i k'a dɔn i k'a dɔn ala kɔni
ala ye masaba ye hakimun ala ka kiti cɛ ka ɲi o tuma na a ko a ma sa kala fakhuz arba'atan mina tayri fasuruhunna ilayika ko kɔnɔ naani minɛ ɔ kɔnɔ naani minɛnen summa ija'al ala kulli jabalin minhunna juz'an bon juz'an ɲɔgɔn sama yɛrɛ bi a yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye juz'an ko in de ye o tuma na i ka kɔnɔ kelen o kɔnɔ kelen i k'o bila kulu kelen kan mm-hmm. o tuma na juz'an ɲɔgɔn sama ye nuhatiw ni balagatigiw fɛ min ye ala m'a fɔ ko kɔnɔ kelen bila kulu kan mm-hmm. bali ko a ko de ko juz'an mm-hmm. mana ko juz'an de kɔrɔ ye ko a ye fɛn ninnu de faga ko k'u sogo tigɛ tigɛ ko k'a bɛɛ ɲami ɲɔgɔn na mana ko ala ko a ka juzuw de ta sisan parce que aljuz'u minal kulli parce que fagali kɛra tigɛtigɛli kɛra mana a ka ju juzuw ta ka bila kuluw kan bon dɔw ko la ko juz'an o mako tɛ se tigɛtigɛli ma ko juzu kɔrɔ de ye fɛn minnu tun b'a bolo fɛn siya kelen tɛ tɔngɔnɔ b'a bolo sɛ b'a bolo kami b'a bolo wɔlɔ b'a bolo k'o kelen kelen bɛɛ ye ajizaw de ye min anwa il hayawanat o tuma na ko ala ko juzan bi maana tɔngɔnɔ bila yan fɛ juzan sɛ bila yan fɛ kuma juzu bɛ baara kɛ o yɔrɔ de la minhunna juzan suma udu hunna n'e y'u bila kulu kan u fagalen u wele yatinaka saayan u bɛ n'e yɔrɔ la u taamatɔ u sen kan wa alam i k'a dɔn anna laha ala azizun masaba don dɛ ko t'a dɛsɛ a ka fanga na dɛ

a bɛ ɲɔkuru kelen kelen bɛɛ la
miyatu habatin ɲɔkisɛ kɛmɛ na ko sarakati bɛɛ ten n'i ye ala ka diinɛ dɛmɛ ala ka diinɛ dɛmɛni dama tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ dɛmɛni ye ala ka diinɛ dɛmɛni ye fanda dɛmɛni ye ala ka diinɛ dɛmɛni ye banabaatɔ min tɛ se k'a yɛrɛ furakɛ k'a dɛmɛ k'a furakɛ ala ka diinɛ dɛmɛni ye cɛgana min a bɛ fɛ ka muso furu se t'a ye k'a dɛmɛ a ka c'est à dire o n'a ɲɔgɔnnaw ɲumanya bɛɛ o ye ala ka diinɛ dɛmɛni ye o dɔrɔmɛ kelen n'i ye kɛmɛ di ala ma y'a dɔn o ye kɛmɛ ye mais ala ko o kɛmɛ in dɔrɔmɛ dɛ a b'i n'a fɔ mɔgɔ min ye ɲɔkisɛ kelen dan ni ɲɔ falenna n'a ɲɛna a ye tusun wolonwula bɔ o tusun kelen o kelen o bɛɛ ye ɲɔkisɛ kɛmɛ falen maana e ka dɔrɔmɛ a ye caman sɔrɔ dɛ o tɛ kɛmɛ wolonwula ye o tuma na dɔrɔmɛ mana kɛmɛ wolonwula sɔrɔ o man dɔgɔn dɛ ala ko a b'a sara ten mais ala ka kɛmɛ wolonwula o ka bon i ka kɛmɛ wolonwula ye ala k'a nɔgɔya an ye wa ala fana ala bɛ tila ka dubile dubileli de kɛ mɔgɔ ye kun yasa o ni mɔgɔ min y'a diya maana da t'a la bilen n'i ye dɔrɔmɛ di ala ma k'o bɛ bɛn nin ma ko da t'a la bilen a bɛ maa ta caya caya caya maa min mana diya ɔ o tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ min a fɔra ko silamɛw a ye ala dɛmɛ waa fila bɛ ne kun ne ye tan bɔ ka di foyi t'e kun na kɛmɛ fila kɔ e ye kɛmɛ di ala ma aa ni ala ye ne n'e ta kɛɲɛ mɔnɛ n'e faa koyi o tuma na ala ko yudaifu liman yasa ɲuman o ɲuman n'i y'a kɛ ne ala ye kana siga a bɛ kɛmɛ wolonwula kɔni sɔrɔ nka mɔgɔ dɔw ta bɛ yen dan tɛ o ka ɲuman kelen la c'est à dire o ka ɲuman kelen kama o tɛ se ka dan o ka alijinɛ ko ma o na maa wɛrɛ don alijinɛ na ka maa wɛrɛ don ka maa wɛrɛ don ka fara a kan yudaif attadif liman yasa jɛni b'o da dɔn foyi t'o da dɔn ala ko ɲumanya de bɛ se ka nin se mɔgɔ ma a kana jɔ an na dɛ ɲumanya de bɛ balaw bɛɛ wuli ka bɔ adamaden kan balaw min n'o tɛ fiyewu fɛn tɛ se k'a kunbɛn ka hinɛ ala ka jɔnw na hali ni se t'i ye ka ŋaniya ɲuman miiri ni ala ka jɔn ye o ye sarakati de ye
ala masa yiriwalen don alimun ala ye dɔnni masa ye mɔgɔ minnu sa
n'u b'u ka nafolo bɔ k'a di ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan segin
u ye min di ala ma u t'o nɔfɛ tugu manan nata foyi la
wa u ti tɔɔrɔ tugu a la o kɔrɔ ye ka fɛn bɔ k'a di ala ma ni kuma sera k'a fɔ a ne ye nin di n'u y'a dɔn don don dɔ mana se u na fɛnkɛ yɛrɛ ye min ka bon n'a ye o tuma na a bɛ n'a fɔ e m'a di ala ma walima ni ne ye n ka nafolo bɔ k'a di nin ala ko in na o laban na ne k'a ɲɛmaa ye koyi e m'a bɔ o kama wa tɔɔrɔ ma tugu a la k'a f'u ye ne de ye nin di ni ne tɛ yen dɔrɔn a ta tiɲɛna ni ne tɛ o bɛ se ka kɛ mun ye ala ko n'o tugura min na o min fɔra o bɛ bila o nɔ na dɛ nka ni min dira nata taara tɔɔrɔ ma tugu a la a b'olu tigiw ye ajuruhum u sara la u b'a minɛ u ka ala yɛrɛ de bolo siran kɔni tɛ olu kan saya kumana siran t'u kan lahara olu yɛrɛ ma kɛ yahzanuna k'u bɛ wujunu ya awliya lahu ya za a y'a ye ala ye fonisire ni waliw de fara ɲɔgɔn kan n'u ye wari di sisan a ko la khawfun alayhim ala ka hakili ɲuman d'an ma naam qawlun ni fɛn tɛ maa min bolo kumakan marufun min ye kumakan ɲuman ye o yɛrɛ ye saraka ye wa maghfiratun ani ala yafa deli o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ sadakati yɛrɛ kan azan tɔɔrɔ bɛ tugu sadakati min nɔfɛ k'a d'a tigi ma ka tila k'a kunnada k'a malo i k'a fɔ a y'an karamɔgɔ a ni ce foyi t'an bolo bi ala ka sini ɲuman k'o ka kuso ye a labila a ka taa nka kan'a d'a ma k'a lebu i ka kumakan duman dama fɔ a ye n'i ma se k'i ka wari di k'a fɔ e an karamɔgɔ an yɛrɛ lafiyalen tɛ n'o tɛ an kun b'i dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an n'i ye k'a bilasira n'o kumakan ɲuman k'o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ i ka nafolo cɛ k'a d'a ma ka tila k'a lebu na wallahu ala ganiyun ala kaarilen don dɛrɛ halimun wa ala muɲunen bɛ ala ganiyun ne ala ko a ka juru don n na nka ne mago ma s'a ma dɛ halimun nka muɲunen don e y'i ka wari sɔrɔ cogo min na ne b'a dɔn fɛn min b'a la n b'a sidɔn nka n bɛ muɲu k'i kɔnɔ yanni waatinin dɔ cɛ